Salamu alaikum nin Hawusa mɔni in ale bɛ gilan kosɛbɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu na an bɛ ale de kɛ bi nin video in kɔnɔna la an b'an ka ɲɔ ta k'a ko k'a jɛ an bɛ foronto dɔɔni k'a la ganifin an b'o fana dɔɔni k'a la nin ye bɛnɛfunti ye o fana dɔɔnin ɲamaku kurunin fila ɲɔgɔn na an b'o ko k'o jɛ ka sɔrɔ k'o tigɛ tigɛ ka o kɛ a la ale baara bɛɛ b'a kun fɔlɔ de bolo an bɛ sɔrɔ ka nin bɛɛ de ɲagami ɲɔgɔn ye sisan nɔ ka taa bila a ka sin sinikɛyɔrɔ la n'a sinna ka ɲɛ sisan nɔ an bɛna tɛmɛ n'an ka baara tɔw ye ji litiri fila an b'o de k'a la nka n bɛna ji litiri kelen k'a la fɔlɔ walasa ka ni o melange ɲɔgɔn ye cogoya min na ji ka se ka an ka ɲɔ bɛɛ labɔ ka ɲɛ cogoya min na Aw ɲɛ tɛ. Kɔmi n y'a fɔ cogo min na ale baara bɛɛ b'a kun fɔlɔ de bolo an bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka ji tɔ k'a la ka ni o melange ka ɲɛ an bɛ sɔrɔ sisan nɔ ka n'a sɛnsɛn an ka kan ka ji k'a la an t'a tɛntɛn dɛ an b'a dɔn ka ji de k'a la ten tɔ an bɛ sɔrɔ ka n'a sɛnsɛn ni finikolon sanuman dɔ ye a ji bɛ se ka bɔ min wo fɛ an b'a bisi kosɛbɛ an ka tila ɲaga de kan ka bɔ sisan An bɛna sɛnsɛn ko filanan kɛ sisan nɔ n'an ka tɛmɛ ne ka tɛmɛ in fana ye finilama de n'o t'i bolo i bɛ se k'a kɛ ni torchon sanuman dɔ fana ye an b'a sɛnsɛn ka ɲaga misɛnnin tɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la o kɛlen kɔfɛ an bɛna a datugu aw ɲɛ tɛ ka n'a kɛ tan tɔ an b'a to yen ka si walima i bɛ se k'a kɛ sɔgɔmadafɛla fɛ i b'a to yen ɛri seegin ɲɔgɔn na walima ɛri tan ɲɔgɔn na. Kangajimisɛnni min b'a sanfɛla silen kɔfɛ, an bɛna o kangajimisɛnmisɛnni ninnu ta ka bɔ a sanfɛla la walasa an ka mɔni kana na kumuya an bolo. O kɛlen kɔfɛ, ji min b'a sanfɛ, an bɛna o de ta sisan nɔ n'an ka bɔlini ye k'o kɛ an ka daga kɔnɔna la sisan nɔ. An bɛ ji in dɔgɔdɔgɔnin soli walasa nin min farala ka bɔ ɲɔgɔn na u kana ɲagami ɲɔgɔn na aw ɲɛ tɛ a ji jɛman in dɛ o de y'an ka ko kolomayɔrɔ ye an bɛ sɔrɔ ka o ni ji tɔni melange nin cogoya in na aw ɲɛ tɛ nin min filɛ tan tɔ nin bɛ se ka baara caman kɛ hali ni nin mɔni tɛ a bɛ se ka mɔni wɛrɛ fana dilan an ye sɔrɔ sisan nɔ ka na an ka mɔniji an bɛ tasuma sanfɛla la a ka wuli N'a y'a dɔn k'a fɔ k'a wulila ka ɲɛ sisan nɔ an bɛna kangaji misɛnnin min b'a sanfɛ an b'o ta ka bɔ a sanfɛ la cogo tuguni an b'o bɔn an ye sɔrɔ sisan ka tasuma faga tasuma bɛ faga bɔ a kɔrɔ de pewu an ka dun in nin min tun bɛ a dugumala sisan an b'o k'a la an bɛ taa an bɛ n'a melange ka ɲɛ o y'a dilanni ban ye Aw de ɲɛ tɛ. An bɛ o de k'a la n'an y'a dɔn k'a fɔ k'a donna kojugu an bolo, an bɛ ji dɔɔnin fara a kan walasa a ka labila cogoyanin min na. Aw de ɲɛ tɛ. Nin baara in bɛ kɛ ka sɔrɔ tasuma fagalen don ka bɔ a kɔrɔla de. Aw de ɲɛ tɛ. An ka awusa mɔni mɔna sisan nɔ ka ɲɛ. A tɔni min tora, a bɛ se ka kɛ ka baara wɛrɛ kɛ. An bɛ sukoro k'a la sisan nɔ, sukoro min bɛ a bɔ. Wa ale filɛ nin ye, a ni farini de ka di de kojugu. I mana i ka farini sukoromanin dilan, walima i mana dɔɔnin san k'o kɛ a kɛrɛfɛ la k'a su a la tan tɔ hun an bɛ sɔrɔ ka nɛnkun la k'an ta dagolo to ni video in diyara i ye i bɛ se ka like ka commenter ka partager i bɛ abonner walasa ka fɛn caman wɛrɛ ye aw kan bɛ o la inchallah